onye ụgbọgụrụ mere na ya akanye nwunye di ya ihe ọma mere na onye isi ya ka mee na onye ụsọ mana onye nyere ọlị ya kpazighị onye ọwa asaa ka ọ ga-akpazi ịhazi isi ede maka ọkụkụ apụahụ shi a kụọna ede mana ọ na-arị mma mgbe ụfọdụ ga-eme ka onye ihoro ihu ka onye ahụ kpọga gị onye ihoro ihu buru n'obi shi e ji kpọkwa gị nwa ya n'ọrụ onye na-eji aka abụọ na bụ nri ọha arị mma ịkpọ oku na mmemme ọha mba gburu dike n'ihi oke ọrụ mgbe ọgụ mba dara echekata dike taa wụ satọde abalị iri ọnwa asaa afọ ọgụ na ọgụ na otu ma wụrụkwa ahịa orie ihe a wụdọ akụkọ izu na-abịara na gị izu ọwụla shi na mbieri.com fm weekly news amụ onwe ke mụ maazị chidi iwuagwu onye a ma gburugburu ụwa rị ka mc double chief nwa mbieri the mayor of the microphone ma n'usoro a na-eji eme ihe

imirikiti imi ndị nwere aka oke na ala mbieri nakwa ihe gbasara ala mbieri akọwaana enweghị ojuju afọ ha n'usoro e ji họpụa nakwa ndị mejupụtara otu kọmiti ga-ahụ maka ikpochapụ omenala ọjọọ gbasara osu ume na diala na ala mbieri eliene ihe fọrọ n'ahụ honorable michael ude onye a ma rị ka dọla na obi ha nụ na na nkwọ ọkwara meruo n'ime achị nụ na ezi mbieri obodo nwerena onwe echi gara aga wụ fraịde abalị itoli ọnwa asaa afọ ọgụ na ọgụ na otu na ngwa nụrụnụ ọkpụrụkpụ akụkọ anyị ji bịa n'ụbọchị taa mbieri amaka mbieri amaka ala mbieri amaka
imirikiti imi ndị nwere aka oke na ala mbieri nakwa ihe gbasara ala mbieri akọwaana enweghị ojuju afọ ha n'usoro e ji họpụa nakwa ndị mejupụtara otu kọmiti ga-ahụ maka ikpochapụ omenala ọjọọ gbasara osu ume na diala na ala mbieri ihe ọzọ ha kwukwere mere ha enweghị ojuju afọ n'otu kọmiti wụ shi ruo ma taa ọ rịbe nwa afọ mbieri ma ọ wụ otu nụ na mbieri kwerena shi ọ wụ ha họpụtara otu kọmiti ke onye isi e wụ chief kingsley agamadọdụ igwe asị n'obi ma jikwa otu aka ahụ kpọọ oku shi ọ ga-arị mma shi a họgharịa otu kọmiti n'ụzọ ziri ezi ma gbatịbọkwa oge mmemme na iji hụ shi e merie n'ụzọ nakwa usoro ziri ezi n'okwu kie injinia sonny onwuzuruike wụ onye president mbieri nwaotuoke union incorporated nụ na mba amerịka kwuru shi ee mmemme wụ ihe ziri ezi n'ihu chineke na n'ihu mmadụ ime n'ala mbieri ma kọwa shi ọ ga-aka mma ka ndị mbieri bu ụzọ gbaa mbọ iweya udo n'ala mbieri tutu eyime agba mmemme na gbakwaịga shi e mbieri ịrị n'otu ga-eme ka mmemme na wụrụ ihe meziri ama ma takwanụ ọchịchị ke onye niile ga-etiige obi na uchu n'ime injinia Sonny Onwuzurike wụ onye president Mbieri Nwaotuoke union incorporated nọ na mba amerịka kwuru shi na ruo ugbu na ndị Mbieri Nwaotuoke union incorporated nọ na usa enweebe ozi n'ụzọ ziri ezi maka mmemme na ma kwuo shi ake gba ya gharịị ọ gbakwere na shi na arịghị n'otu nọ n'ala Mbieri gosipụtara onwe ya n'usoro eji họpụta nakwa ndị mejupụtara otu kọmiti nhazi mmemme na ma kwuo shi ake agagh arị ndị Mbieri mma ma a wụ shi emezihu ya ma n'ikpeazụ o kwuru shi n'uche ya o ọ ga-arị mma shi agbatịa mmemme na ruo afọ ọgụ na ọgụ na abụọ wụ 2022 n'itiigo olu kie onye president Mbieri people's congress houston nọ na mba usa dr augustine njọkụ kelee ndị Mbieri ka ọma maka ikpe e, ikpochapụ omenala ọjọọ na ka eri na mperi n'ala Igbo kemgbe ụtụtụ mana kwee shi ọ ga-arị mma ka ndị niile nwere aka oke n'ala Mbieri maa maka mmemme na ma were obi ha niile soweịga ma kwado ezigbo mmemme na Dr Augustine Njọkụ kwuru shi ndị Mbieri People's Congress ruo ma taa enweebe ozi n'ụzọ ziri ezi maka mmemme na eyiri ọnwa ọzọ n'otu aka ahụ onye na-achịkọa obodo ụmụ Arụsịlam Ụmụagwụrụ nọ na obi mbieri obodo nwere n'onwe ya wu chief E.O. Ejikeme Ụzọarụ nwa Arụsịlam nke mbụ na ụmụ Arụsịlam eziokwu wụ ndụ ke abụọ tiikwere ọnụ n'okwu na na-etene aha m wụ chief E.O. Ejikemenwa Ụzọarụ nwa Arụsịlam 1 of ụmụ Arụsịlam eziokwu bụ ndụ 2 ee ụmụ ihe ndị ka m nụga gbasara ihe a shị a ga-eme na ala Mbieri ọgọst ọnwa asatọ m onye otu a ga-eji wee mela osu na ume na ala Mbieri ee ọ rị mma mmela n'eziokwu n'ezi asụsụ mana a na-eso n'ọdụ ụzọ agbụ ya akọ n'ihi na Mbieri niile nọkọta otu nga kpee o na ha ekperechi ihe ha ga-eme eme a ga-emere ihe na ya hazie ekwe na ya ọ gaghị ịgbakara gbam ọzọ ịgbakara gbam ọzọ Mbieri ugbu a na-anị agbaghị ibe abụọ ka ibe atọ o kwesịrị na ka Mbieri niile zukọta n'otu na-achọm ihe ndị n'ihi na ezukọ ezukọ bụ ịnwa nwa n'olulu ọ na-awaji afa ụdị ihe ndị ekwuche kwesịrị acha eme na Mbieri mgbana nwa ndị wụ village head ụmụ Arụshalam anyị nụbe n'ọnụ odibote si mee ka m mara anụ na-adị ese dị ese onye shi onye shi lee ekpere ana na-abụ itiri egbe mgbe ụmụnna lee nụ na Mbieri nwekwanụ mgbe eji eme emume ihe ọ wụ ihe nke wụrụ ihe ọdịnala ndị eze niile ga-apụta anyị eji ahụ ndị eze ahụcha ndị eze akpọkọ ndị village head niile anyị ada ntị mara mgbe oge kwesị ka eti ihe Mbieri nwe mgbe na-eji eme emume o nwe ihe a kpọ ọnwa asatọ n'ala Mbieri mgbe anyị eji ebupụta ihe ebuba anya ya ọ bụrụ na onye ga-eji echetla azụ achị ihe awọnwụ ihe rute ihe awọnwụ ihe rute mgbe na acha na nwa ọnwa arụsị ebupụtara ihe ihe onye ahụ nwe ebe ọ bụla ọnwụrụ a na-egbu ihe ebute na ụmụ Arụshalam ọnwa asatọ ndị Mbieri ya ewebe November ọ mgbe na-eji eme ihe ahụ ka a gaghị echie ya iche abụ ya ọla ka ọgwọ n'aka ọ dịkwa mma ọ na-arị mma ka edo nwayọọ hazichaa edo nwayọọ hazie ya a committee achọ nwe committee esi etinye committee esi etinye lenụ ndị ọ wụ ọkwa ndị Mbieri ihe ugbere ha wubiri ọgwọ fọrọ fasatọ aka ekpechiri ike ya nwoke Dike Chuma ọkpa ọdụ bụ president general nwatakịrị ma ntọala nna ya chi akpa nna Mbieri mbụ ka e nwee ike hazie maracha na anyị ga-awa okwu with one voice ka ala Mbieri rị mma ihe ndị ha ya ga-emeli ya ihe ndị nna nna anyị ha mere anyị onweghị ncha ndị ga-emebichi anyị ga-edo nwayọọ sokwa na due process dị ekpokwu ya ji mebisi ihe ndị ha anyị aga anọkọta wepụta ọmụ ile mgbagọ maka ahụ dị maka ahụ nwa ụbọchị otu nhụnwa ya a ga-esi eme ya ya arị mma na eze niile ekwuru okwu ya oke ya eze e nwe n'ala Mbieri wụ eze Agụnwa ọ kwanụ nze ka ọ wụ ọ ga-anọrịrị n'ụlọ a na-emedu ihe ndị o nwe ụka ọ ga-ekwu ọ nwere ntụziaka ọ ga-eme enye na eze ya enye na nze ọ wụ ụdị oke nze e nwere hapụkwa isi akpụjolu anakwa ma bụ ọba ekere dị ọrịgo okpogbuo a ga-eme ihe ka otu ihe niile ahụ gaa n'anya ya n'anya ya anyị ahụ ndị Mbieri niile ezukọta shị na ihe otu anyị achọghị ya ihe otu anyị achọghị ya anyị ahazie ya na omenala Mbieri ka ihe niile gaa n'anya ya n'anya ya n'anya ya ọ ga-arị anyị mma anyị ekwughị hụchi ee onye nwoke onye nwoke ebe ndị anyị azụọ ihe anyị anyị aha erie anyị zụrụ ihe anyị aha ṅụọ ee anyị kpọcha ha nlaba ọ na-awụzi alụlụ ka e ga-eme ha anyị edo ma ya meta ga-eshi separate Paul na Barnabas ha ji ihe ọdụ onye ga-awaji afa na wotu nwụne m nwoke ọnwekwa otu ọrịa ụmụkwa otu obodo karị ka anyị doo ọnụ nwayọ hazi ihe ndị ọrịba nga orie isi mmadụ anyị agaghị mee ya nwata ka ma okpuru ọkpụrụ ọgụ ọrịkwa ezigbo ahụhụ anyị si onye nọ onye nọ onye ọbụla bacha na ezinụlọ uru baa n'obodo ọdachi uru anyị doo nwayọ hazi ihe niile ya aga ananya ya ananya ya ese ese ti mekọ ni kọmiti ese ti mekọ kọmiti edoo nwayọ kpọọ n'obodo n'obodo kpọpụta ndị ndị ga-anọchite anya kọmiti ahụ ga-anọchite anya ha na kọmiti ọ ga-amasị ee na amị enweta ndị jikwu ya and doo nwayọ gaa into the grass root jija ha jicha daji niile a na-apụtazi ya nga ọ ee ihe ọkwa ihe anyị kwuru mgbanwe
n'aka eyirieni ọnụ na-ekwuchi enene ndị mbieri nwaotuoke union mpaghara ka uyebe wu chief ndụkakụ christian jacob onye ụmụọmụmụ nọ na ụmụeze obodo nwere onwe ya tikwara olu n'ihe gbasara mmemme na nakwa otu kọmitii aha m wụ Chief NCS Jacob Ndụkakụ Christian Jacob awụ m onye Ụmụọmụmụ Mbieri and by the special grace of God the PRO Mbieri otu nwoke union ably led by Deacon Chioma Ọkpọọdụ and which is the authentic Mbieri union worldwide. Yes, uh, ihe dịka ihe anyị na-ekwu ihe gbasara imela osu n'ala mbieri ọ ya wụ isi okwu eji n'aka now and eh, anyị anụ ya ka ọ na-efe n'elu ka a na-ekwu ya na achọ imela osu na ahọla kọmitii ndị ga-eme which is good emere some other local gọọmenti ama m local gọọmenti ndị emere onye bụkwara isi ihe na imo steeti wu nwanne nwoke kona so we give him that support ka emela osu by right mgbe chineke kere mmadụ ekeghị osu ekere mmadụ god si ka let us make man in our own image according to genesis after our likeness and he created man one single man adam o keha adam kee osu so ihe gbasara osu to cut it short man made something and only n'ala igbo ka ọ ka yoruba enweghị ihe dịka osu awụsa enweghị ihe dịka osu and some other tribes ya wụ n'ala igbo ya wụ ihe anyị ji aka metere onwe anyị so ka a sị ka emela ya is good cause ile ya onye ọbụla n'ihu chineke onye ọbụla wụ osu onye ọbụla wụ diala so ọ wụ na asị emela ya ọ dị mma anyị sọpọt ya mana ọ ga-adị mma si na asị na ga-emela osu n'ala mbieri ka eme ya emezie ya ma mbieri niile ma ndị n'ụzọ ije ma ndị n'ụlọ agbakọ aka hụ na emere ya than nke anyị na-arụ na e nwe committee a fọmụrụ anyị na-eme committee a na-ajụ onye fọmụ committee ọ rọ onye kweta na ya fọmụ committee then onye otu committee o shi n'elu feda n'ala anyị chọrọ ịma ndị fọmụ committee to the extent ha eti date na a ga-eme August August is not ideal time a chọọ imela ihe wụ osu na Mbieri chọọ fix date ya a ga-ahụ ndị nze na ọzọ ndị nze wụ the chief custodian of the tradition and ndị nze na-ekpuwa eze okpu therefore ndị nze ga-apụta ndị eze apụta the stakeholders Mbieri ndị nwe Mbieri apụta agbakọ aka fix a date e shi a ga-eme emume na because ihe a wee obere emume ihe omume ọdịnala ihe dị aha n'ime ya emee ya addition emela na emela ya once and for all than some group ije si ha fọmụ committee just to uh, rid some people of their money it's, it's not wise so biko anyị na-arịọ anụkwa m na otu eze na Mbieri si na a ga-eji emume na ji unite ya Mbieri kpọkọta Mbieri ọnụ Mbieri na-agba nke na-agba iche ma nke na-agba iche na ọ rọ ya mma na a ga-eji oge opportunity kpọkọta Mbieri mezie Mbieri mee udo na Mbieri ana ga-eji ohere eme udo na Mbieri otu nde na-ama n'ebe onye kwetara na ọ ya constitute the committee otu committee anọkata palite onwe ha shị ha wụ committee to the extent some of them within themselves ha na-alụkwa ọgụ within the committee na-adọ ihe anyị na-amaha ishi na ọdụ ya so biko ụmụnna anyị na-ekwu as a PRO of Mbieri otu nwoke union ably led by the country ma ọkwa ọrịa ana m ga na-ekwu ya shi ọ wụ na e nwe committee a fọmụ Mbieri otu nwoke union led by ọkwa ọrịa amaha maka ya Mbieri USA amaha maka ya Mbieri otu nwoke anyị ekwu anyị kpọọ Mbieri nwoke otu nwoke ụlọ anyị akpọọ USA anyị nwere Mbieri otu nwoke Lagos anyị nwere Port Harcourt anyị nwere Aba anyị nwere ugwu Hausa Abuja and all so a chọọ ime ihe dị otu Mbieri ga-ezu ezu gbakọọ kpebie mgbe a ga-eme and to crown it all a ga-eme the whole eze the seven autonomous community eze so na Mbieri ga-abịa together ndị nze na ọzọ ga-abịa together efit ebe tinye ya mkpekọta otu esi eme ya ji aka ahọ committee ndị isi ala because ihe anyị na-emekọ omenala ndị isi ala ụnụ ma na Mbieri nwee ndị isi ala ndị village heads ga-abịa stakeholders anọkọ ọnụ mee họọ committee committee ga-espread across the seven autonomous community and 19 town unions na Mbieri a họọ committee with obi ọcha with obi ọma ha eje plan ọ eyie date August is not ideal date iji eme ihe ndị eze Agụnwa wụ the first class eze na Mbieri the oldest eze na Mbieri anọghị town wuo onye nze onye nze onye nze onye eze is the first class eze achịrị achịgodo iri ewuo na achọ eze ezu ha tere na Mbieri Agụnwa ka ọ mụela and he's not around a na-eme ihe dị otu abụghị onye gwara ya ụmụnna ọ rịkwa mma so eji m ohere na-eme ka ndị Mbieri ndị ọgọ ndị ikwu na ibe ka onye ọbụla ma na Mbieri nwe otu nwoke adịghị aware amaha maka ihe a na-ekwu okwu ya imela ịhọ kọmitii iji emela osu Mbieri otu nwoke anyị kwado ya but anyị na-asị ka emee ya ka ọ dị na mma ka onye ọbụla a carry everybody along jikwana ya dịka otu eze na-ekwu lee ma ga-eji ya mee udo weta udo na Mbieri udo adị na Mbieri ọganihu adị na Mbieri because of udo na Mbieri lenụnụ the proximity from Mbieri to Owerri road development ụzọ ala ije Mbano ije Owerri north anyị ahụ nọ nga ga ahụ ụzọ arụcha ụzọ Mbieri arị ụzọ anyị nwere arị ihe anyị nwere o nwe ọganihu na-abịa na Mbieri ya ụwa na-agba iche mpaghara na-agba iche biko eji m chineke na-arịọ ọ wụ na anyị ga-eji opportunity a họọ kọmitii spread ya ya n'eji ya ma ji otu obi mee ya ji ya kpee udo bute udo na Mbieri hapụ onye chịga Mbieri ya chịchaa ọchịchị wụ oche barber onye chịchaa ya pụọ onye chịchaa ya pụọ ihe dị otu a na-aga ọ ga-eru onye ọ bụla aka ya wụ arịọ si m arịọ ụmụnna ka unu nye aka rarị ndị mere ihe ka anyị mara ma otu si mechi ya ma ihe opportunity iji unite ya Mbieri ọfụma thank you very much otu ọ rị ugbu Mbieri.com fm weekly news na nwa na-eche ịnụ olu onye president Mbieri cultural association united kingdom na ireland wụ barrister Chijioke Ụba n'ihe gbasara isiokwu na oge eruona mgbe Mbieri.com fm weekly news eji eme mmemme anyị na-eme izu niile ya wụ ikele ndị mere ncheketa eshi a mụrụ ha n'izu na Oke ngọzi oke ọrụ ụtụtụ kwa ụtụtụ ọlụ Chineke lụrụ ga-eju gị anya. udu ekele ejene reverend barrister ndukwe ọbụba ndukwe ezigbo ọgọ ndị Ọbazụ o so ndị mere ncheketa eshi amụ ya n'izu na ekpere anyị wụ ka amara chineke na-ezo n'ahụ ya ka ngọzi chineke na-amụkwa ihe n'ime ndụ ya ka chineke cheme ezinụlọ ya cheme ọpụpụ na mba ya gozie ọrụ aka ya ma nye ahụ isi ike na ogologo ndụ anyị agbakwegha shi amen anyị ekelene maazị abayomi alagba ezigbo ọgọ ndị ọbazu o sokwe ndị mere nchekịta eshi a mụrụ ha n'izu otu ekpere ahụ ga-agara na ya wụ shi ka chineke jee n'ihu na-agọzi nwoke na ezinụlọ ya na-emepe nye ha ụzọ ọrịmma na-ewepụ anya ndị iro n'akụkụ ha na-enye ha ogologo ndụ na ahụ isi ike were naanị akụnụba ke ahụ na-eshi n'eluigwe ji jizue nwoke na ezinụlọ ya anyị shi ka ọfọ soro ibie ree anyị ekelene chief young anọje nwere onye gbarana afọ asatọ na asatọ rịka ọ rị ma taa dede m ọ naanị chineke na-emere nenye ọ rịị ike anyị na-eme ya wụrụ ndị ndom ha si ọ rịị ike m na-eme n'onwe m ọ bụ chi m na-eme o ha kụọ aka ebe ahụ dyo asị m ọ ga-arị na gị mma n'ụtụtụ rịị na gị mma n'ehihie rịị na gị mma n'abalị ka chineke jee n'ihu na-enye gị mgbashike ke mkpụrụ obi ke ime ahụ nakwa ke elu ahụ ka chineke jee n'ihu na-agọzi gị ka chineke jee n'ihu were amara ya dee gị ka uri anya ka i jee n'ihu na-akwụrụ n'eziokwu otu i shi kwụrụ naanị chineke nna bụ onye na-emeni ọ ga-emekwa enenyi ya na-eje n'ihu dyo otu aha gị rị ka ị rị anyị ekelene senior apostle joseph madụmere nwafọ ụmụreke ị nọkwa na mba Lagos achọga afọ gị i so ndị mere nchekịta eshi a mụrụ ha n'izu na anyị shi ka ngozi amara na udo ke chineke ahụ chịga achịga n'ime ndụ gị jee n'ihu na-achịshi ike ka ihe chineke na-amụ n'ime ndụ gị ọpụpụ na mba agịnụ ndị mozi chineke n'aka nke na gị bisara ka gawo na gị ngozi ngozi mgbashi ike gị ahụike na ogologo ndụ gị ọfọ soro ibie ree ngwa ndị niile na m kpọrọ aha ugbu gbakọọ na ka zuo na ezuo hu oyo na ehu oyo ndobirinu ekele ndị mbieri dọtkọm fm weekly news ije n'ihu ikele ndị mbieri dọtkọm fm weekly news hụrụ n'ọhụ n'izu na anyị agbatịana ozi ekele nye ụmụ mbieri niile ndị kwụsiri ike n'eziokwu ndị kwụsiri ike si ee mmemme a na-achọ ime na mbieri wụ ezigbo ihe ọ ihe ziri ezi n'ihu chineke ma n'ihu mmadụ kwekwenụ si ee emee ihe ọ ga-arị mma n'ala mbieri ọ gakwa eme ka udo na amara nke chineke mụbaa n'ala mbieri mana ọ ga-arị mma shi ihe ọbụla a chọrọ ime shi mezie ya emezie n'ihi na nnekwu ọkụkọ gwara oke ọkpa si ihe ọ chọghị imeri mma o kama ọ na-arị mma ka a na-akwanye na ụfọdụ ihe ugwu ka ala mbieri soro ọdụ ụzọ gbaa akụ n'ihi ụtara niile nwere isi ọ naanị onye hụrụ ihu si n'etiti egbubiri ihe asị m ka chineke jee n'ihu na-agọzine m ndị ekwu n'eziokwu ndị bu ọrịmma mbieri n'obi si chineke were ọrịmma ka ya zue nnu na ezinụlọ nnu n'otu n'otu ka ala mbieri mee ihe ka ọ kwụrụ gedem otu o kwesịrị isi akwụrụ n'ihi ihe ọla emezi emezi ahụ ya na ọnwa mma

Solace.com Media and Entertainment Services.
Mbieri.com FM akụkọ izu chekedachi nyewa akụkọ izu ke na-abịara na gị n'izu ọwụla shie na mbieri.com fm weekly news ije n'ihu n'ihe fọrọ n'akụkọ anyị n'ụbọchị taa eliene ihe fọrọ n'ahụ ọnrebụl michael ude onye a ma rịka dọla na obi ha nụ na na nkwọ ọkwara meruo n'ime achi nụ na ezi mbieri obodo nwere n'onwe ya echi gara aga wụ fraịde abalị itoli ọnwa asaa afọ ọgụ na ọgụ na otu na ọnrebụl michael ude rụrụ ọrụ rịka ọnụ na-ekwuchiene otu mbieri nwaotuoke union shie n'afọ ọgụ na iri na ise ruo n'afọ ọgụ na ọgụ Daga ya anwụ Honorable Michael Ude kwụsiri ike n'otu Mbieri Nwaotuoke Union n'ihi ka na otu Mbieri Nwaotuoke Union ka onye isi e wụ Deacon Chuma ọkwa ọdụ nakwa ndị ya ahụ na-akwachi zuru ezu na mmemme olili nwoke ọma na ma sikwa ka ahụ gụgụọ ezinụlọ akwa Honorable Michael Ude gbara afọ iri anọ na itoolu
mbieri nwe mmadụ nga ka akụkọ anyị keta ga-asụrụ chịm shie na amara chineke nnu ga-anụyakwa olu anyị n'izu ọzọ onye kọrọ na gị akụkọ keta wụdụkwa maazị chidi iwuagwu onye a ma rịka mc double chief nwa mbieri the mayor of the microphone.
Solace.com Media and Entertainment Services. Mbieri.com FM akụkọ izu. Ala mbieri nwe m ni, anyị si omeni ya mee ke rị mma, okwu ni ya kwuo ka eweji, ọrụ dra ya ara ya dịdrara, onye mega nwanwe ihe ya mecha ya hanya, ọchọ mma ya kparakwa akụ, ori ni ya rie ka ya maruru ya n'aka.